ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu ụmụazị igbo be anyị gbakwuola bọyị ụmụazị igbo be anyị gbakwuola bọyị ife anyị na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị igbo be anyị a na-agbazi bọyị nke tolite ọ chọwa fon wee mebe yahoo ife anyị na-ekwu okwu ya ka unu mara na bọyị dị mma nwata tote nya jee gbaa bọyị ka ọ nataba maka na onye fee eze eze eruo ya nke onye ji eko onye agọna ya mana eziokwu onye fee eze na eze je-eru ya aka ofu aka lụta mmanụ na o je-ezube na ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu Ọhịa. ụmụ igbo be anyị ife anyị na-ekwu okwu ya ka unu gbaba bọyị m na-ayọ ndị ọga dodododododo nya ka m na-ayọ unu ka unu wee marụ nwatakịrị gbatalụ gị odibo duo nya ụnọ gị settle ya ka ahụ wee dị ya mma i settle ya gị gọzie ya wee nye ọfọ n'aka maka na o were ọfọ gị wee zụba afịa na ọ ya-adịchara ya mma ọ kwa Eziokwu. mmadụ ya tatalụ gị afụfụ ten years ị gbapụ ya ka kele ebe ọ ya-ebido bezie mmadụ ya gbatalụ gị bọyị for seven years ị gbapụ ya ka kele ebe ọ ya-ebido bebezie ị kọbara ya akụkọ na ego adịrọkwa mana ọ tara gị afụfụ kedụzi ife anyị na-eme nya bụ ihe o sokwu wee mekwuzie mee na ụmụ igbo be anyị mee na fa ana na-agbazi mgbe ọ kwa n'eziokwu ndị ọga dododo ka m na-ayọ unu ka unu wee marụ nwatakịrị tatalụ gị afụfụ settle ya ka o wee dịrị ya na mma ọ sị na a needịrị ka a mala ebe a ọfụma a needị publicity

Ịgba bọị, ịgba odibo, ọ na-ana ana and ndị Harvard Business Review lesiri anya mesie research niile fa mere wee na-afụ na ife a bụ the largest incubator of businesses the whole world and na Igbo apprenticeship system azụpụtago more billionaires than any other institution in the whole world wee gụchaa ife a nesie ya anya nekwazị anya etu ndị Igbo si were etreat this ịgba boy system fụ na a na-etreatizi ya wi leta ji na ndị mba ji ọzọ akpọla anything so right now ana m eme documentary on it for African Magic Igbo channel so achọrọ m ka anyị onye nọ n'ebe ọbụla ọ nọ ka ọ na-ajụ onwe ya ajụjụ how do we bring back this system ọ functionbakwa very well because na ya nwa bụ the only thing savelụ ndị Igbo after 20 pounds ọ Igbo apprenticeship system savelụ ndị Igbo mana kịta onye kpatazi ego ọ sị na nwa ya ama agba bọyị na nwanne ya ama eje bọyị it is wrong another thing bụ anyị ada asụzịrị ụmụ anyị Igbo generation a nọ kịta anyị nwa pụa ụmụaka anyị wee do away with Igbo language ife jọgburu onwe ya asụsụ Igbo dị mma dị ezigbote mkpa anyị ga-eji kpọrọ ife ị nọlụ be gị ka ị na-asụrụ nwa gị Igbo ịsụsụrụ ya broken most of the time ihe a na-asụrụ ya abụrọ ezigbo Igbo na broken Igbo wee na-asapụ ife jọgburu onwe ya ka ọ bụ so biko nụ ihe a bụ ihe ndị m chọ ka m wepụta dị na the last one bụ akụ luo ụnọ akụ luo ụnọ onye na-akpa whatever anyị na-eme ya lota ana igbo ọ bụrụ na anyị dozie ana igbo o nwerọ onye ga-eyi anyị egwu anymore because na Israel until na e nwee state of Israel a na-achụgharị ndị Israel ka oke nọ na street but since e nwe state of Israel ọ da emezi like that ọ bụrụ na anyị dozie ana igbo ihe niile anyị na-arụ ebe niile dị iche iche anyị buda ya ana Igbo at least if that sort of their headquarters you can maintain every other thing here or any other place so daalụnụ a na m ekene onye ọbụla na-ekene ndị Igbo siri ike na unu na-emesi ife ike Chineke gọzikwuru anyị mana ọkọ na-akpa anya uche akọ na ya onye m sị ka m gwa anyị daalụnụ nne God bless you all. Thank you, thank you, and God bless you.